moni ndine chake tiyeni ticheze tapanga kachifuwa eti nde mawu angati akumveka mwina mwake nkhululukani Mm. ndiye ah, abusa asalanje atulusidwa am- ndikanena kuti atulusidwa achitidwa release eti awa, awa abwerera abwera afotokoza kuti anthu anawachita kidnap ndipo anthu amafuna ndalama nde ati amafuna 20 million rands ayi nde apereka ndamazo atuluka nde i think cha- chi- chinthu chomwe chili cho chapamwamba above everything else is that he is well and ali ndi moyo ali bwino tiyamika kumwamba awo ali ndi mabala you know aonesa zithunzi za mabala chani mm. koma observation yanga chabeti ndi yonena kuti it seems like zinthuzi the negotiation was between chalichi ndi anthu achifwambawo ndawatchula anthu achifwamba nanga anthu ochita kidnap munthu ndi ndi anthu achifwamba the usually nkhani ngati zimenezi zimachita involve a polisi eti ene chifukwa chomwe amachita involve a polisi nzonena kuti sachita negotiate ndi anthu ngati amenewo anthu ngati amenewo akamapanga mademands ndalama chani samawapatsa pachifukwa eti apolisi aja amaitenga nkhani ija ndi kupeza njira yonena kuti achite agwire anthu aja of course zimakhala dangerous nanga sizimakhala kuti zikuyikaso munthu uja moyo wake zimayika munthu uja moyo wake pachiswe eh, nde takakamiratu macheza nanga kuyankhula kochita kukanika chonchi eh, zimakhala ngati zikumuyika munthu uja moyo pachiswe eti koma pali chifukwa chomwe amapangira zimenezozo eti and this is the point anthu achita demand 20 million i don't know ngati awapasa 20 million randiyo koma awapatsa ndalama eti atawapasa ndalama nkona awasiya ndani abusa aja kuti atuluke awa- awapereka nkhani ndiyonena kuti vuto la ndalama yokuba ndalama yolanda sikhala adya ndalamayo within i don't know zitha ndipo ayidya mosasamala nanga si it's almost like apeza mgodi nanga mawa zikatha ndalama zija apanga chani sabwereranso kufunanso kukapanganso chimodzimodzi chiwembu chomwe chichi nanga sadzinena kuti ah tapeza njira yotani yopangira ndalama all we have to do is tikangowaba abusa aja tichita demand ndalama atipasa that's why ma authorities a police chanchani samachita negotiate ndi anthu ngati amenewo chifukwa choti basi umasanduka kapolo wawo basi nthawi zonse adzipanga zomwezomwezo azipeza mwina azipanga nzo- mwina aba munthu wina apanga chani komatu chimasanduka chikhalidwe amakusandusa na akapolo awo nde i hope kunena kuti apeza njira zokhala safe zodzitetezera kwa anthu ngati amenewo cause ndalamazo zikatha they will show up again nde to avoid that hopefully kunena kuti ali ndi ma measures in place onena kuti akhale safe iwowo ndi anthu awo omwe ampingo not just iwo komanso anthu amumpingo nanga si you never know kuti next what, what they will go after eh, anthu oterewo zimafunika kuti agwidwe amangidwe adzidziwika kuti awagwira ali apo kusiyana nkuti akhale lusi choncho kuti simuziwa kuti ali pati ndipo ndalamazo zikatha what are they going to do next eti that's just maganizo chabe eti komano tungoyamika kunena kuti abusawo ap- apezeka ali moyo ali bwino going further next nde akuti kuti ndikuti munthu wachita poison mowa eh, a- sakuziwika kuti wachita poison mowayo ndi ndani koma anayika poison mu mowa nde anthu amwa nkupeza kuti Anthu aja adwala apita kuchipatala koma m'modzi mwa anthuwo anali mwana wa zaka 7 ndipo mwanayo watisiya. Nkhani yoopsa, nkhani yomvetsa chisoni kunena kuti chifukwa chani munthu akuika poison mu mowa omwa gulu olo atakhala kuti wakumwa munthu m'modzi cholinga chake ndi chani? Zikhoza kutheka kuti pagulu lomwe limamwalo panali target yake munthu m'modzi and analibe nazo ntchito kuti akuvulazanso anthu ena ndani, iye nkhani yake inali yoti angovulaza anthu basi. Nde tibwerere ponena kuti. Zachisoni kuti mwana watisiya eti wa zaka 7 koma mwana amamwa mowa bwanji? Mwa- z- Komano, ine I have a confusion. Mwina anthu mundithandize. Analemba kuti akuti sweet beer. Sweet beer ndi chani? Ine ndingoziwa beer yo kuti beer ndi mowa. Sweet ndikusekemera. Koma pa ziwiri sweet beer ndi chani? Ndithandizeni apo mwina ine sindikumvesesa kuti kumamwedwa chani eti. Okay, nkhani yoyamba ndi imeneyo nde apa tikubwera chigawo china chigawo ichi ndi cha no comment no comment nde kwabadwa afisi e, akuti abambo ena atisiya chifukwa cha afisi amayenda 10 koloko usiku nde aphedwa ndi afisi afisi anatchuka kwambiri nthawi yake kalekale eti afisi aku ntcheu ntcheu e kunali afisi nde i hope kuti sichiyambinso cha afisi enanso kuyambanso eti nde zikatero paja zimafunika umayenda mchigulugulu eti tiziyenda anthu angapo osayenda munthu mmodzi just to be safer chifukwa hey, it's, it's dangerous zoopsa eti ndilibe nkhani zina zambiri ndingophatikizapo yakunja kusunganso mawu eh, yabwino phatikiza yakunja nde on a sad note ndikhulupirira i think zamvekano all over kuti zahara oyimba wa ku south africa watisiya eti sikuti wadwala nthawi yayitali i think the last two weeks eh, anali ndi ma liver complications anali mchipatala then last week anapeza kuti ampitisa ku intensive care because liver yake was getting worse nde she was unresponsive for about a week in and out of a coma kenako dzulo madzulo ndi pamene watani wamwalira that's a very sad note chifukwa choti mwaziwa kuti pali anthu ena ake oyimba onena kuti nyimbo zawo zimakhala kuti zakhudza anthu ambiri eti anali wa ku south africa koma nyimbo zake zimakhudza anthu all over the world it was

Mzimayi uyu ndi Gemma Mitchell. Mai winayu dzina lake ndi Mi Chong. So Mi Chong anali mai wochita bwino eti anthu aku UK tu awa nkhaniyi si yakale kale yachitika zaka zitatu zapitazi. Mi Chong anali wochita bwino. Anali ndalama zake, anali ndi chinyumba chake chachikulu zabwino bwino koma amakhala yekha. Anali ndi zaka ma 50 yakuti umu. Nde anayamba kupita ku tchalitchi. Mpingo omwe amapitako anakakumana ndi Gemma Mitchell. Gemma sizimamuyendera. Anali munthu onena kuti anali amagwira ntchito kuchipatala, ntchito yabwinobwino, munthu wozindikira eti, koma amafuna ndalama. Gemma ankakhala ndi mayi ake. Nde anthu anayamba kugwirizana, nde amatchulana kuti spiritual, spiritual sisters, anawapanga ku tchalitchi. Ma spiritual leader, spiritual father, spiritual chani chani, iwo anali ma spiritual sisters, amapemphererana wina ndi mzache, amakondana kwabasi. Kenako. Gemma nyumba yake ima imaonongeka nde amafuna kukonza nyumba ija koma analibe ndalama nde anampempha mi chong kuti mi iweyo uli makobidi tandigaireko ndalama koma ndalama yomwe anapempha anapempha 200,000 pounds munthu umapempha pounds 200,000 kupempha osati ngongole koma undipase 200,000 pounds kunoti ndikonzere nyumba yanga nde mi uja koyamba anavomera nanena okay ndikutani ndikupatsa basi anthu aja amadikira munthu uja kumadikirira kuti ampasa ndalama gemma uja kenako iyi inakwana nthawi yomwe amafuna ndalamayi kuti akonzere nyumba yake anapita kwa ndani kwa mi uja kuti a mi ndalama ija bwanji unati undipatsa ija anapeza kuti mi wasintha maganizo mi anamuuza kuti "Ee, ambuya inuyo nyumbayo ngati mukuona kuti simukwanisa kukhalamo ngati ikuonongeka ngoigulisani ndalama mutapezezo mukagulire nyumba ina yoti mukhoza kuchita afford ineyo sindingathe kupasani 200,000 pounds iye uja amaona ngati nkhani yathera pamenepo mi uja azoti nzake koma wakwiya wakwiya nde mavidiyo ake ndawa ndikukuonesani zomwe zinachitika next apapa ndi gemma mitchell uyo wanyamula suitcase akulowa kunyumba kuchigeti kunyumba kwa kunyumba kwa mi chong kenako akutulukanso ndi suitcase kenako mumuona akuyenda ndi suitcase pena wabwereranso kunyumba kuja akubweranso ndi masuitcase awiri kenako akunyamula dzimasutikesi dzija akuyika mgalimoto kenako mukuona cctv so ikumuona akupezeka kuti aku, akudutsa malo osiyanasiyana ku uk paliponse pali cctv amakuona ndiye anthu anayamba kudabwa abale ake a Mei Chong nanga si Mee amakhala yekha ati anadabwa ife takhala tikumuimbira Mei Chong mafoni sakutani sakutiyankha Ndiye anayamba kudabwa kuti zikukhala bwanji anthu kuyamba kufufuza kuti kodi Mee wapita kuti? Kuchalichi sakubwera, kulikonse sakuoneka. Ndiye anthu ah, mpakana anthu kuimba foni ku polisi kuti ah, Mei Chong tu sitikudziwa kuti ali kuti. Apolisi anapita kunyumba kwa Mei Chong sanamtani, sanampezeko. Ndiye anamfunsa ujeni uyu Jema kuti Jema inuyo mmacheza naye Mee mukudziwa komwe wapita? Ndiye Jema anayankha kuti ah, ananena kuti wapita ku holiday. Akuti ango wangoboweka chabe moyo sukuyenda ayi angofuna nthawi yoti akakhale payekha kwanthawi yayitali safuna wina aliyense amsowetse mtendere. Anthu aja oh chabwino. Kenako apolisi anati "Mm, tiyeni tifufuzebe. Mpameneno amayang'ana ma CCTV nkuona chani nkumuona Jema uja ndi masutikesi aja. koma anangoti ii kaya pa chinzawo kenako analandira foni apolisi kunena kuti "Ah, inu kudera lina kwina kwina eti kutchire anthu amadutsa anena kuti tapeza chani tapeza mabody parts mafupa ma- ma- ma- maparts a munthu

kuyang'ana mutu palibepo akupeza ma- ma- mafupa amachani kenako anayamba kuganiza kuti "Ah, kodi munthuyo angakhale ndani kufufuza munthu amene kuyang'ana cctv ya dera limenelo galimoto yomwe anapi- anachita notice inali galimoto ya jema pa cctv inadutsa fu amadabwa kuti munthu uyu sakhala kunoko amadzataniko kuno kenako nkuyamba ndi kuyang'ana ma cctv onse aja kuti kodi munthu amanyamula chani mpamene ndo anadzazindikira kuti ah, mabody parts aja nda ndani nda Mei Chong a Jema anakwiya kwambiri kunena kuti munthu sanawapatse ndalama anapita kunyumba kwake kukamupha kumuduladula kumuyika mmasutikesi nkumachita kuyenda nawo masutikesi ngati kuti wanyamula katundu nkukamutaya nkukhala du atamutaya choncho anatenga anasintha will yake kulemba bwino ngati kuti china chilichonse chitati chinchitikire Mei Chong ndalama zake zonse atate- ati akuyenera kulandira ndiyeyo nkusintha ndi nyumba yake yomwe kuti ownership ya nyumba yake atatenge ndiyeyo basi kungokhala kuti kuti akufuna kumulanda chuma chonse nanga si nanga mwinanso amakhala yekha chani apolisi zonse zija anazipeza ndi apapa pamene Documents. mavidiyo mukuwaona Alright, Gemma, apolisi that's my akuwaphwanya man. I'm akugwira kuphwanya arresting you on nyumba yake suspicion of murder. kukamanga jema Okay, you don't have to kumanga kwake sanangomuza iti kuti abwera kudzakumanga Sanafunse zoti mukundimangiranji kapena chani anamtenga ulendo wake ndiomwewo anapha a best friend ache u best friend wu aside akuti a spiritual prayer partner hmm a spiritual prayer partner just because sanampase ndalama imeneyi nde nkhani ya Jemma Mitchell ndi best friend wake Mee Chong anamanga anamchita sentence to life Jemma Mitchell yo munthu tidzimuopa it doesn't matter kuti mukuti mukupempherera limodzi kaya mukutani chili mumtima mwa wina ndi tsidya lina sudzachidziwa kufikira nthawi ina it's too late ndetu tizisamalani nkuteteza miyoyo yathu kwa anthu komanso chomwe analakwitsa Mee Chong nchona ndi munthu wangokumana naye kuchalichi yes iye ama- anali lonely amafuna nzake anamutenga kumubweresa pa khomo pake ndiye Jemma uja anaona zonse chuma chonse chomwe anali nacho Mee Chong uja nkumaona kuti ali ndi chuma chonsechi ndipo ali yekha ineyo ndilibe zonsezi nkumafuna kuti zitakhala zake so sometimes kumasamala anthu amene mukuwabweresa kudzaona zinthu zomwe muli nazo siyense amene adzakondwe kuti muli nazo adzafuna ena kuti zidzakhale zawo zikomo kwambiri mukhale tsiku lopambana the fact that Deborah Chong was a good friend to you and had shown you great kindness. The sentence of the court is one of life imprisonment.